Nenani kuti, Mtima wanga Mtima wanga ndi wokonzeka. ndi wokonzeka, Malingaliro anga malingaliro anga ndi wokonzeka ndi wokonzeka, kuti ndimve mawu anu. kuti ndimve mawu anu. Amen. Amen. Nde nthawi zambiri ndikamalalikira mautumiki anga amaoneka ngati ndi mafunso. Chifukwa chonena kuti ndinakumana ndi mafunso ambiri amene ndimaona kuti anthu ambiri amasowa ma- mayankho ake. Amen. Koma tikapita m'malemba mayankho a mafunso onse amakhala kuti alimo. Ndiye lero ndifuna ndiphunzitse pa mutu onena kuti kodi Mkhristu ndi ndani? Amen. Ndikumbukira suja ndikaphunzitsa kuti Yesu Khristu ndi ndani komano leroli inuyo ndi ndani? Chifukwa munthu ukaziziwa iweyo mwini wake kuti ndiwe ndani zimakuthandiza kuti uziwe kuti ulamuliro umene ndili nawo ine ndi ulamuliro wotani amen akhristu ambiri amangoziwa ndine Akhri- ndine mkhristu koma kuti aziwe kuti ndi ndani samaziwa mwachitsanzo munthu ukhoza kuziona kuti ine ndi wa ku malawi Pali kusiyana pakati ponena kuti ineyo ndi wa ku Malawi ndi kusiyana pakati ponena kuti ineyo bambo anga ndi a President a ku Malawi. Inde umakhala ku Malawi, ku Malawiko, komano bambo ako ndi ndani ku Malawiko? Tikumvana? Ineyo ndina- ndinaonanso kunena kuti nthawi zambiri ifeyo atumiki amene timalalikira uthenga wabwino, zinthu timazichulutsa kwambiri. Mm? Uthenga wabwinowu timausakaniza-sakaniza, kuwasokoneza-sokoneza anthu. uthenga wabwino ndi wa simple amen yesu khristu anafa pa mtanda kuti atipange china chake chimene anachipanga chonchiticho ndiye lero tifuna tikambirane ah, kuti kodi inuyo ndi ndani ndiye vesi yanga yoyambirira ndiwerenga pa 2 akorinto chapter 5 verse 17 ndifika mpaka na 18 Ndikukhulupirira muzindisata bwinobwino. Akuti 2 Akorinto chapter 5 verse 17 akuti nchifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu. Munthu ndani? Aliyense. Anena kuti azibusa apa? Ah, mwina ndine amene ndalemba apa. Sine. Akuti ngati munthu wina aliyense ali mwa Khristu, inu muli mwa Khristu, eh? Ndiye mumve. Akuti ali olengedwa mwatsopano. zinthu zakale zonse zapita taonani zakhala zatsopano akuti ngati inuyo munalowa mwa khristu yesu akuti munalengedwa mwatsopano ndinu munthu watsopano sinunso ngati munthu wakalekale uja iyayi akuti zakale zonse zimakhala kuti zatani zapita ena amati ah, matenda akumtundu matenda akumtundu amakhala kuti apita chifukwa mwakhala tsopano ndinuyo munthu wina wasopano kuti mumvese vesi ndingoyimalizisa vesi 18 akuti zonsezi zoti okay ndingoyambiranso akuti nchifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa khristu ndi olengedwa mwasopano zinthu zakale zonse zapita taonani zakhala zasopano ndiye akuti zonsezi zonsezi zake ziti zasopanozi zichokera kwa mulungu Akuti zasopano zimene zabwera kwa inuyozi nzochokera kwa Mulungu. Ndiye mukumbukire Bible imanena kuti akuti mphatso zonse zimene zili zabwino zimakhala zochokera kwa ndani? Mulungu angakupaseni nthenda? Ndiye mukakhala kuti mwabadwa masopano muli mwa Khristu Yesu. Chilichonse chimene chimakusatirani chimakhala chochokera kwa Mulungu. Komano nkhani ndiyoti inuyono mudziwe. Mawu akuti taon, ta, taonani mu vesi m- uh, muchizungu amanena kuti behold behold nkutanthauza kuti uzingoonabe Iwe- iweyo uno chikhale chidwi chako kuti uone ufufuze kuti kodi zinthu zanga zonse ndi ziti amen akumva ndiochepa koma ndikuziwa kuti ndikuziwa kuti munitolera tikapita kusukuluko amen akumva ndiochepa inuyo kutereko muli apapamu moyo wanu ndi moyo wa timwesera kubanja kwanu eh? unasiyanisidwa chifukwa inuyono moyo umene mukuyendera panopa si wanu iyayi ndi moyo wina wa mulungu ndiye ndikuonesere inu vesi imeneyi tipite pa yohane chapter 3 verse 16 kuti mundimvese tiyambire vesi yophwekayi akuti yohane chapter 3 verse 16 akuiziwa ndani Eh, amen ine ndiye pepani sindimafuna chechi chajeti yohane chapter 3 verse 16 akuiziwa ndani okay akuti pakuti mulungu anakonda dziko lapansi tiyeni tinene limodzi yohane chapter 3 verse 16 pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake obadwa yekha kuti aliyense wokhulupirira iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha ndiye ndiwerenge ndekha kuti pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake obadwa yekha kuti aliyense wokhulupirira iye inu ndi wokhulupirira iye inu mmakhulupirira iye akuti ngati mmakhulupirira akuti musatani musatayike tati zoti ukakhulupirira yesu khristu lero kugahena sungapite kutayika kumeneku ku- ngopitanso kusapita kugahena kokha koma chilichonse cha moyo wanu sichimayenera kuti chikhale cholephereka chifukwa choti mmakhulupirira iye Ah, akumva ndi ochepa akunena emeni ndi ochepa nenani emeni Ah, akuti ukakhulupirira iye ati kuti usatayike koma ukhale nawo moyo wosatha anthu ena za moyo wosathazi amangoona ngati ndi moyo wokhala osazamwalira ndipo ena amafunsa nchifukwa chani akhristu amafa moyo osatha umenewu samatanthauza kokha kuti moyo ongokhala osafa iyayi amatanthauza kuti pali mbewu ya mulungu imene imabadwa mwa munthu amene amakhulupirira chifukwa mulungu pajatu mulungu ndi wachikhulupiriro e, akuti mulungu amalenga zinthu zosaoneka amayankhula zinthu zomwe sizikuoneka kuti zioneke Ahem. Ndi anamutchula Abrahamu kuti ntate wa chikhulupiriro chifukwa chani? Chifukwa a, Mulungu anamuuza Abrahamu kuti udzakhala ndi mwana. Ndipo Abrahamu anakhulupirira. Ati sanagwedezeke koma anayimabe mu chikhulupiriro chake. Ndi ife tikakhulupirirano za kunena kuti Yesu Khristu pamtanda paja anandiferadi ineyo machimo anga anandichosera. Akuti china chake chimachitika. Moyo no wosatha moyo wa Mulungu no umazayamba nokubadwa no mkati mwa mtima mwako. Ndi chimene chimachitika nchani no moyo umene ukabadwa. Yohane chapter 1 verse 12 akuti koma onse amene anakhulupirira iye paja ndine okhulupirira eh? ati onse amene anakhulupirira iye anapasidwa mphamvu kapena kuti ufulu okhala ana a mulungu kunena zoti pompo masandukano mwana wa mulungu simakhalanso akwachiwawa ameni mzimu wanu pompo umakhala mzimu wa mulungu umene wabadwisa- wabadwano mkati mwanu chifukwa nchake kuti yesu khristu akamazabwera ifenso tiza- tizaonekera naye Chifukwa kuti sitimakhalanso a dziko la pansi pano iyayi. Chifukwa chake Yesu Khristu ankawapemphera ophunzira ake pa Yohane chapter 17, akundimva ndi anthu atatu. Ngati mukundimva ndiimbireni mkondoni. Yoha, Yesu Khristu ankawapemphera ophunzira ake pa Yohane chapter 17. Akuti awawa si a dziko la pansi pano. Koma ali ku dziko la pansi pano ndipo ndikuwapemphera kunena kuti muwasunge musawachotse ku dziko la pansi pano koma muwasunge ku dziko la pansi pano. ati muwasunge ku oyipa kutanthauza kuti inuyo pamene munakhulupirira yesu khristu sinunso a dziko lino lapansi ndiye chake zopita kumwambazi osamakayikira mupita emeni koma ife tikapulumuka machimo onsewa ndikuuze ngati munakhulupirira yesu khristu yesu khristu pa mtanda paja sanangofera machimo a lero iyayi ola siku limene lija anafera machimo a nthawi zonse kuyambira nthawi imene Adamu anachimwa, nthawi ino imene anthu akuchimwa ndi kusogoloko. Ameni. Nthawi ikazatha pamene anthu azazilipirira machimo okha amene sanakhulupirire iyeyo. Koma panopa inuyo ndinu ana a Mulungu. Nenani ameni. Ndiye ndikuwuzeni chinthu chinsisichi. Tikamanena kuti ine ndi mwana wa chilombo kutanthauza kunena kuti pali kuchizungu amanena kuti majinzi kapena ka, kena kake kamene kanachoka mwa chilombo kamene kanalowa mwandani mwa ine ndiye kamene ndinu mwana wa mulungu kutanthauza pali kena kake kamene kanachoka mwa mulungu kamene kali mwandani Nchifukwa chake Yesu Khristu amanena kuti akuti inuyo muzapanga zodabwisa zoposaso zimene ine ndinapangazi. Nchifukwa chake inuyo osamazidelera. Anthu ena amangoona ngati zolalikira izi ndi za azibambo, azimayiso amatha kulalikira. Mwa- Mwaliona zanjanulo chonchi? Pali china chake cha Mulungu mkati mwanu ndiye mukamugwira munthu wodwala chonchi, muzina Yesu Khristu chira. akuyenera kuchira chifukwa chimenecho chili mkati mwanu cha mwa mulungucho yesu khristu ananena ati zonse zimene ndikupanga inezi ndi mzimu amene ali mkati mwanga kuti pomwe munakhulupirira yesu khristu pali china chake chimene chili mkati mwanu amen abusa ndingopereka umboni tisanapite ku vesi yomaliza

ndiye nauza ndipase chenje anga sindikakupa ah, ndiye nauza nauza aseka kunena kuti mwaona awa saka ndipase chenje anga ino mulipo badika kaino zenu muchoke nauza kuti ndapanga change ndipase chenje chanu ndipase chenje anga aseka nawo alipo mpationi azibambo kunjenjemera pali china chake chimene inu mwanyamula osamaziphweketsa amen tizipemphera tikuziziwa kuti ifeyo ni ndani ife si anthu wamba nenani kuti ine si munthu wamba Ine si munthu wamba. mukhoza kumayenda ndi munthu kumagundana mapewa chonchi kumaziona ngati ndinu ofanana ndinu osiyana Amen. chifukwa mulankhula mawu chimene chinthu chichitike Yes. amen Amen. ati koma kwa onse amene anakhulupirira iye kwa amene anakhulupirira mzina lake iye anawapasa mphamvu mphamvu imeneyo ndi ufulu anatipasa ife ufulu okhala ana a mulungu kukhala mwana wa mulungu si chinthu chongonena kuti basi inu umangotchedwa mkhristu umangolembedwa kunsana ine chikhristu cha mandaito ndimadana nacho kuti anthu azingondiziwa kuti ndi mkhristu ndimafuna chikhristu choonesera kuti mkhristu kodi amapanga chani tikawerenga baibulo kumachitidwe atumwi zimaonesa zimene akhristu amachita akakumana ndi munthu wodwala samamuuza kuti ubwere mawa iyayi amuuza pompo kunena kuti siliva ndi golide nditani ndilibe koma chomwe ndinacho ndikupasa mu zina la yesu khristu zuka nyamuka yenda amen akuti nthawi ina yake ah, Achina Paulo akuyenda anakumana ndi mzima- ndi ndi mtsikana wina amene ama amayankhula za mbwebwe akuti "Ah, anthu awa mu- amvere ndi atumiki a mulungu akuti akutembenuka ati ah no uyuyu akuyankhulazi sizichokera mwa iyeyo ayi ni mzimu woyipa umene ukuyankhula mwa iye olo akutiyamikira olo akutiombera manja koma si mzimu wa mulungu amen akuti anathamangisa mzimu unamchokera sanadikirenso mawa tsiku lina ake akuti petro analowa mnyumba mwa ananiyasi ananiyasi anali munthu mmodzi wokhulupirira akuti anamupeza ananiyasi akudwala anamuuza "Ah, ananiyasi iwetu yesu khristu anakuchiritsa kale kale atangoyankhula mwamene ananiyasi anadzuka kuyamba kuyenda ameni tikufuna chikhristu choterecho mmuzi munomo emeni anthu atinena kwakwanira akhristu fe tifuna chikhristu chooneka choncho emeni sitifuna chikhristu chongoyankhula ndi pakamwa paulo kuti akuti ife utumiki wathu sitikungolalikira zinthu za pakamwa iyayi koma ndi mphamvu Ah, anthu aona zoti sanaonepo muzimu akhulupirira ndi ochepa akunena ameni ndi ochepa nenani ameni azimayi okay vesi yanga yomaliza chifukwa cha nthawi aroma chapter 8 verse 17 verse 14 mpaka na 17 ndiwerenga kwa aroma chapter 8 verse 14 mpaka na 17 akuti onse amene amatsogozedwa ndi mzimu wa mulungu ndi ana a mulungu ah. amen kubwera kunoko kudzapemphera ndikutsogozedwa ndi mzimu wa mulungu palibe munthu amene amanena kuti ndipemphere ngati sanatsogozedwe ndi mzimu wa mulungu ndiye kuti inuyo ngati mumatsogozedwa ndi mzimu wa mulungu ndinu mwana wa ndani wa mulungu okay ndiye tipitirize muone akuti mzimu amene inu munalandira samakusandutsani akapolo ah, iso ine si kapolo Ah, emeni akuti samakusandutsani inu akapolo kuti muzikhalanso amantha Hey, ine sindimaopa munthu ameni koma ndimalemekeza munthu nani sindimaopa munthu koma ndimalemekeza munthu sindimaopa nyengo akuti musakhalenso amantha mulungu samafuna kuti uzikhala amantha iyayi koma mzimu amakusandutsani ana ndipo mwa iye ife timafuwula kuti aba atate ah. akuti apapo atandauza kuti mulungu ndi bambo athu emeni anthu ena amangomudziwa ngati mulungu wina koopsa amene afuna kudzationonga tsiku linake mulungu ndi bambo athu nchifukwa mukafuna kupemphera muyenera mudziwe kodi ndikupemphera apa ndikufuna ndipemphere ngati mulungu bambo anga kapena ndipemphere ngati kuti mulungu atate wa- a- a- mulungu amene analenga dziko lonse lapansi zikakhala zinthu zimene mukuzifuna zakuthupi kwanu mukamapita kwa mulungu pitani ngati mupita kwa bambo anu baba yesu khristu ankatiuza kunena kuti abusa mundiyikira umboni yesu khristu ankanena kuti akuti inuyo makolo a dziko lapansi pano ngati mmadziwa kupereka mphatso zabwino kwa kwa ana anu kuli bwanji atate wanu wakumwamba ndakuti mfunseni ndipo adzakupatsani chonse mukufuna kuti chimwemwe chanu chisefukire ndizoona eh? Ndiye zikakhala zinthu zomwe mukufuna, zomwe mungavale, zomwe mungadye, Yesu Khristu anati ati musadandaule zomwe mungavale, zomwe mungadye, o mmene munga ah, chi- kuti ka pomwe mungagone, akuti chifukwa Atate anu akumwamba amadziwa kale. Tani zonsezo zikakhala zonse izi basic needs zinthu zimene mukufuna, pitani kwa Yesu kuti adadi, inetu koma ndifuna ka 5 pin kokha. ameni osati ambuye yesu ah, kumwamba konse kunjenjemere ndalama ziyambe kugwedera gwedera ku- ku- kuzanja la manja kwanu zigwere mu- mu mu basiketi yanga ayi pitani ngati kwa atate anu ameni akuti kuti ati kuti tilire ngati makanda kuti aba father aba atate m'Chichewa kunoti aba atate Hmm. kuteroko mulungu ndi atate wanu ameni osamachita manyazi kupita pa iye osamaopa Ndiye tipitirize vesiyi. Akuti Mzimu mwini amavomereza ndi mzimu wathu kuti ife ndife ana a Mulungu. Munthu ukakhala mwana wa Mulungu umaziwa wekha. Ndi akuti Mzimu Woyera amaperekeranso umboni kuti ife ndife na- ana a Mulungu. Verse 17. Tsono ngati tili ana ake, ndiye kuti ndife olowa m'malo a Mulungu ndi olowa m'malo pamodzi ndi Khristu. Vesi ndiyo, ndiyo ndiofunika kwambiri kuti timvesese hmm. akamanena kuti ndife olowa mmalo mwa mulungu akutanthauza kunena kuti mmene pamakhalira pa banja ndangotsala ndi 2 minutes ngati aphunzitsi ali ndi chuma chuma chonse chawo chimakhala cha ana awo ndikuti ifenso ndife olowa pamodzi ndi khristu ngati awa ali ndi ana awiri ndikuti ana awiriwa onsewa ndi olowa onsewa chumacho ndi chawo ndikuti akuyenera kugawana koma chumacho ndi chandani mulungu analenga chani chilichonse tandizo chilichonse apa dziko lapansi ndi chani koma mumangoyenera kuti mungodziwa Amen. Yes. akuti ife ngati tili ana a mulungu akuti ndikuti ndi olowa m'malo a mulungu ndi olowa m'malo pamodzi ndi khristu chilichonse chimene chili cha mulungu ndi chanu chifukwa chake amatiphunzitsa china chake kumanena kuti pali zinthu zina zake zimene ana a mulungu fe sitimadziwa kuti zimakhala ndi mphamvu kwambiri bwanji akuti 2000 ya inuyo pamaso kuuzimu siimakhala 2000 imakhala ndalama zambiri chifukwa chani chifukwa chilichonse chimene mulungu amakhala nacho sichimakhala chofanana ndi chimene anthu a dziko lapansi amakhala nacho ndiye ngati inu muli ana a mulungu chitsanzo chilichonse chimene chili cha mulungu ndi chanu nanu zinthu zonse ndi zanga Zinthu zonse ndi zanga, chilichonse ndi changa chilichonse ndi changa, dziko ndi langa dziko ndi langa,